akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. akụkọ m ga-akọrọ unu tata bụ maka ọbaledo a sị na ọ bụ ụkpana chiri ntị ka ọtụrụkpọkpọ na-eli o nwere ofu ajadu ya bụ nwaanyị di ya nwụgolu nwere ofu nwa ọbaledo ọbaledo malụ nkịlịka mma so ya na nne ebi maka mma anụa ọbaledo mara apịa ka mma ka ọ bụ nne ya adịrọ abalị ya mba ọbaledo mee ife o welu nwayọ wee gwa ya ọbaledo kwuru ya n'ife ọbụla nne ya agbaghalụ ya wee luo ofu ụbọsị nne wee chọọ ịpụ ije ife ọ ga-anata na mgbede anyasị ụbọsị a bụkwa ụbọsị ndị mmụọ na-agba ndị ndị mmụọ na-esi na anị mmụọ wee bata na anị mmadụ nne wee na-eje ife wee welu ji welu eju wee nye ọbaledo sị ya e luo na efifie ị rụọ ya ị ga-arụgodu ji n'izizi o ghesịa ị bịa rụọ ejula maka i bulu ụzọ wee rụọ ejula na ejula ga-agbanyụlụ gị ọkụ ọ sị ya etu ụbọsị dị biko apụkwana mee debe ọnụ ụzọ ama mechie ya kpọchie ị pụkwana n'ilo ọbaledo wee kwenye nne ya wee pụọ wee jebe e luo na efifie agụụ bido ịgụ ọbaledo mana ọ na-ife na ejula na-asọ ya ụsọ rinne nne ya gwakwara ya ya buru ụzọ wee rụọ ji mana akpịlị ekwerọ ya ọbaledo wee welu eju wee rụnye n'ọkụ ife anụa nne ya gwara ya wee mee o terọ aka ejula wee gbanyụsịa ọkụ ọbaledo tichi ya erukwa m ka ya jee gụte ọkụ ọ pụọ n'ilo ọ bụghị ọnụ ụzọ ụlọ ọ fụ egbe nwa egbe na-efe ọ kpọọ nwa egbe sị ya biko bịa ka i jee gụtanụ mụ ọkụ nwa egbe jụ ọ fụkwa nwa ugo ọ gụbakwali ya gụbali ya egwu etu o si wee wee bulu ụzọ wee rụọ ejula ọ gụsịalụ ya nwa ugo jụ

ọ gụsịalụ ya nwa ugo jụ ọbaledo wee mesizi wee chie ntị nne ya sịkwa ya apụkwana n'ilo mana ọbaledo wee pụba n'ilo wee pụba o tere aka o wee fụ wee zuo onye mmụọ nke anụwa bụ akpaka njọ- akpa njọ ka a na-akpọ ya maka na ọ ya ajọkalịsị na ndị mmụọ niile o wee kwụchie n'ụzọ Eh, mmụọ afụ wee sị ya tungwu ọbala edo sị ya tungwu nke gị onyere dị ya ọsọpụrụ ndori anya sọrọ dị anya mmụọ wee sị ya kwụọ ya o wee gosi wee jaji etu a si akwụọ ya ọbala edo wee nwaba n'ọfịa ka ọ sịrị ya kwụọ ya ọ makụ ka ọ makụrụ ya n'arụ mma ya mma fa mma na njọ wee gbanwee mma ọbala edo niile wee wụọ n'elu mmụọ afụ mmụọ wee dizie ka ọbala edo ọbala edo fụzie onwe ya n'ụzọ nelezie onwe ya arụ ya o wee bụrụ na arụ ya agbanwebego wee gbanwesie nene iru ya iru ya wee gbasisi ọkpụrụkpụ ọkpụrụkpụ wee dizie njọ o wee chọpụta na ya ghọgokwa mmụọ nụ mmụọ nụ ghọzie ya ma ọbala edo wee gbara ọsọ wee gba n'ụlọ gbanaa gbabanye n'ime ụlọ ya wee bebe akwa bebe akwa bebe akwa bekata eluo n'anyasị nne ya nata ọcha ya mba na ọnụ ụzọ ama ghezikwa oghe ah, ah. ọ banye n'ụlọ ọ na-akpọ ọbalaedo ọbalaedo azarọ ya tuka ọ banyezi n'ime ụlọ wee ọbala edo wee si n'ụlọ ya wee pụta nne afụ ife nke a jọgbusiri onwe ya akpaka njọ o wee fụ ya mana o yi afe ọbala edo ọ sị ya biko kedu ọbala edo nwa m o wee sị ya nne na ọ mụ bụ ọbala edo nne ya sị mba ọ bụkwa egwu ka ị na-eme kwụsịkwa ya ka abụ ọkwa ọbala edo nwa m o sị ya nne na ọ bụ ọbala edo wee bido wee gụbakwara ya ukwe

wee jee na be onye isi nchụaja onye isi nchụaja afụ bụ ya na-elekọta ajọ ọfịa fa wee sị ya biko gosi ọbalaedo maka fa ji wee akwa kpuchie ọbalaedo wee gosi ọbalaedo ee ka ọ dị ya ife melu Ee, onye nchụaja wee sị ọbalaedo ọ nnupụ isi ka ị nupụrụ ee na a sị na ụkpana ụkpara chiri ntị ọ ya ka ọtụrụ okpoko na-eri nne gị zikwa gị gị apụna mana ị pụrụ apụ wee sị ife melu bụ na ee ife afụ melu e nwekwa ike imegharị ya mana ebe ọ bụ na ụbọchị eke ka ife anụnwa mere na a ga-emegharịkwa ya n'ụbọchị eke mana etu ọ bụ na ọbala edo enwerọ obi umeanị oge mmụọ afụ bịara ya ọ sọpụrụ ọlịa ife e mere ugwu n'oge e yiru ya bụ mmụọ izu isaa ya bụ ofu ọnwa ofu ọnwa agasizie nne ọbala edo ga-eje nwụta nnukwu ọkụkọ nnekwu ọkụkọ ọcha were akwa ọkụkọ isaa tinye na nkata ya na ọbala edo ga-eje na ebe ndị mmụọ a na-esi apụta n'ebe ụzọ kewara ebe ụzọ afịa na ụzọ mmụọ dị ya crossroad ka a na-akpọ ya n'oyibo eh, e luo na crossroad ebe a ka fa ga-ekwudo ya fa ga-eje oge anwụ nọ n'elu dịka otu oge ọbala edo kwudokwa mmụọ wee pụta n'oge a n'izu isaa anụwa anọ nne ọbalaedo ekwerọ ka ọbalaedo pụta ilo bụrụ onye fụrụ ya anya e luo ụbọsị ee, izu isaa gara nne ọbalaedo wee weta nnekwu ọkụkọ tinye ya na nkata etu esi wee zie ya were akwa ọcha wee kpuchie ọbalaedo nekwa ife onye nchụaja gwalụ fa na fa na-ejekwa fa eghekwana mmadụ ọnụ onye kene fa fa azakwana ya na ọbalaedo wee jebe wee jee n'akụkụ ebe a ebe ụzọ gbara etu anụwa fa wee luo ebe a chelu o tere aka e wee fụ mmalịcha mmụọ anụwa na-abịa yichasị ọbala edo fa wee maa na ọ akpa akpa njọ na-abịa fa wee chebilie oge o lutere na ebe af- na nkewa ụzọ nne ọbala edo wee bịa tinye ya ifere were ọkụkọ na akwa dị na nkata wee bunye ya maka mmụọ afụ ọkụkọ na akwa na-asọkarịsị ya n'ife niile so oge o bunyere ya o wee nabata ya ọ nabatasịrị ya ọbala edo wee si n'ọfịa n'akụkụ nne ya wee gbapụta wee sị ya tumpu nke m kwụọ ya nke gị o wee fepụ akwa akwa ọcha ka ọ fepụrụ ya mmụọ afụ kụja wee mabanye n'ọfịa ọ gbabara ụkwụ n'ọfịa fa wee gbanwee mma e, e, e, ọbalaedo wee nachiyekwala ọbalaedo njọ akpa njọ wee nachiyekwala akpa njọ wee tọọ fa ụtọ fa wee nabazie chakpii ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ ofu bụ na ndị nne na nna ga-eji ụmụ fa jisie fa aka ike ee nne ọbalaedo bịa zụtọsịa ọbalaedo ọbalaedo enwerọ ife ọ ga-eme ka nne ya baalụ ya mba nke ịbụọ bụ na ụsa jọrọ njọ maka na ọ bụrụ na ọbalaedo enwerọ ụsa ọ ma-eje rụba ejune n'ọkụ oge a gwakwa ya ya arụna ya n'ọkụ n'izizi na ya rụsigodu ji nke ịtọ bụrụ na ụmụaka ga na-enwe obi umeala na-erubekwaalụ ndị okenye isi chakpii